ha abịa nọdụ na ngwuru mgbe ahụ e wee chọbazie ihe nso ndị iche ị na-agodozi ndị iche ahụ mgbe ahụ ị na-agodozi ndị iche obi dụbazie ha mma ha ahụ na gị ị wụ nke ha hụ na gị bịa ka gị maa na gị bịa ka gị dozie ngwuru n'eziokwu na mpụta m ife na ọfọ ọ ndị iche ahụ ga-abịakwuterezi gị gwabazie gị ihe a ga-eme na ka a ga-esi ga-eme ya it could be through afa principally maka o nwe ka ọnọdụ ọ gara ya si dee ọ ya na ihe ọ nara anyị chọọ ya gba afa ngwuru ị ga-abịa na be m mana ị ga-eje na ngwuru ahụ chịta m aja ana before ị ga-achịta m aja na o nwe ekpere m na-enye gị ị ga-eme na ngwuru ahụ ndị iche ahụ ga-eji ga-esozi gị bịazie na nke dibịa ahụ a na-agbazi afa ahụ with ihe ahụ i wetara ndị iche ahụ na-ekwuzi okwu ọ ha ga-asị na ihe dị otu a ihe dị otu a dịkwa maka na dibịa a na-agba afa na-agba afa ngwuru amụhụ nya n'obi a o torokwana n'obi ahụ o nweghị ọ ma maka ihe na-eme n'obi ahụ o nwere ndị nwe obi ahụ and alụsị dibịa ji eme ive ebikwu n'obi ahụ and before ọ na-eme access ihe dị n'obi ahụ o nwere ndị ga-akọ onye ihe dị n'obi ahụ maka ya jegodo n'obi ahụ mbịambịa ka ọ ọ ga-enwe restriction o nwere ndị ga-akọ onye akọ ihe na-eme n'obi ahụ otu ọ dụ ị sị na mara Odogwu Akataka m na gị esi na dị n'ọyị ị ga-ama ihe na-eme na be m tede bata na be m ọ ndị nọ na be m ga-akọrọ gị ihe na-eme na be m maka na ebe onye bi ka ọ na-eme gịnị ọ na-awachi so otu a ka ihe ya si dị ọ wụ na ị wụ ọcha ị hụ na ihe mmụọ dịkwa simple ọ ya mere etu ya so nsi dị in spiritual life and matters you must first of all fight ignorance nwụ na ofeke anyị na-ekwu okwu maka na ị lụ ọgụ ofeke gbaa mgba ya kpee ikpe gị kpegbuo ya rụgbuo ya tigbuo ya ọ pụọ ị hụ na ihe mmụọ dị simple so ndị ahụ na-agbaji aka mmadụ pụta ọ sị gị na 18 years 16 years ya mee ọdịnala ife na-aghasawo mgbe ịmaghị isi ife ị na-eme i si n'isi wee malite ya ị ma na ọ na-agwọcha ajụ tinye n'isi e chere n'ibu ọ kwa eziokwu otu a na o nwe ihe m na-ebu kịta na o nwe ihe m bu n'isi ka m gwọ ajụ ga-etinye n'isi ị hụgo ya kịta na so otu a nke ọnọdụ ụwa nsi wee dere ndị iche ahụ ihe izi ị ga-eme n'obi a ị na-agodozi ndị iche ndị iche o wee na-akpọtaziri gị ihe ha na ya nso maka na ihe niile ndị iche n'obi ahụ ị chọrọ ga-etube gị ugo ndị iche mara maka ya

otu a na m enwehe afa tata ị bụrụgodo onye nwe anwụ dị ebe a na-asị na m gbaa afa anịzi m agba afa akwado m afa ana m akwado afa akwado mgbe m ji kwado afa kịta na m ma-achịpụta afa na-agbaba kịta na-abịa echi niile tata bụ aja ka m na-achụ m chụsịa aja m alụ ọrụ ndị ọzọ dịrị m echi na-eme face afa ọ ka m si alụ ihe niile na-eme na mmanụ m na-akwado ya akwado nke ọrịa nkwado mụ na that spirit so na-eje otu a na m anọ in the mood of ịgba afa ndị ya n'afa na anya ga na ahụ 567 anyị ma 567 na balance a na-ama ịchọ ya afọ ụzọ ma ịtụ na 123 mba before a gbaa afa ngwuru kịta na ị ga-eje na ngwuru a jee wetara m aja ana eje ị ga-ewere ọjị were akwa akwa ọkụkọ Igbo i were mmanya ọkụ were nzu na edo n'ute ose ọjị jee ebe ahụ o nwere ekpere m na-enye gị emesịsịa ya i wechitazie m aja ana aja ana nke ị ga-achị kịta na m awụọ ya na ala wezi ya na-agbazi afa ngwuru ahụ maka eje ha n'ime ebe ahụ na afa ngwuru ahụ ọkwa na ịnọgidekwa ebe ọgwa ịgakwa na be dibịa gbara gị afa ngwuru ọ ya mere na gị wọchị ya ọwụ na gị eme ihe a m gwara gị ị mara na m ga-agbara gị afa ngwuru m abịa na ngwuru ahụ ị na-aghọta so ha bụkwa ihe a niile ndị dibịa nọ na-amachara n'ịntanetị na-achọ ndị ha na-eri na ndị ha na-aghọgbu onye ahụ bụ ka agbara ihe niile a na-eme na mmụọ nwere protocol ịnọgide na etu a na-ekwu kịta na-esi na ịchọ e, m gbara gị afa ngwuru ka m ma ihe na-eme na be nna gị on what aspect otu a na be m anọ na be m na-anọ kịta na many rooms dị na be m and every room nwere door every door nwere gịnị key ị ga-agbasozi n'ihi na eji m ofu mkpụrụ key si n'ebe a ka ọ dị ebe ọ dị bata ebe ịtụpe ya ọnwụ key ọbụla nwere igodo eji agbape ya room ọnụ ụzọ ọbụla nwere igodo eji agbape ịgbape banye na nke ahụ ga-eji igodo ego ha gbape ya o nwere ihe na-aghọta na ọmụmọfọ oyizie mmụfọ ya ogbuefi ya hmm? ngwa kwado ka anyị gbuo efi hmm? ị ga-ama na ị ga-esend ya wụtụ ị nọ n'ebe a na ọwụ na emesịa ọwụ na nwa na ị ga-abịa gbana dị afa na ee nwaanyị be anyị keke ma ịtetesịa ọwụ na ị ga-ezi na ụmụnne gị ha weta ezinanya ha ga-abịa nwanne echi ha wee ya bịa echi niine ọkwa na ha agaghị abịanwu ọ dịwa next time mgbe ha ji enwe na ha abịa hmm?